aa kalata inachoka kumudzi ku Malawi obwande achimwene inetu chikhupi chonse ndikumakhala nacho kuti moyo wanu kumeneko uli bwino ifenso kwanu kuno ku Chikumbeni moyo ndithu masiku akumapita amwene nanga titinso chiyani zina ndi zina zikamachitika tikumangomezera mate kuti mm, kodi nanga nde tidzingolira kuti eh, mayo mayo mpaka liti zithera bwanji amwene moyo wathu ukulimba ndakufotokozani kale umati ukakhala umadzifunsa kuti koma kodi akuluakulu tikulowera kuti kodi ndiye kuti tipitirirabe kukhala moyo uwu mpaka liti Ndimati ndinene kuti mkatikati mwa mavuto adzaoneni amene tikumana nawo kwathu kuno, kulitu sukulu yabwino kwambiri imene makolo akumatumizako ana awo, sukulu imene idamangidwa mwa sukulu yogonera komweko, aphunzitsi ake odziwa bwino lomwe ntchito, komanso fizi yosaboola m'thumba. Sukulu yake ndiye ndi imodzi yokhayo basi, Stance Academy, cha ku Luchenza uko! Kumeneku ndi kumene makolo ambiri akutumiza ana awo achimwene. Munthu ine ndimakamba kuti eish mavuto atikhodzokera achimwene komabe zikumakhalabe zinthu zodabwitsa kuti zikuoneka kuti amene zinthu zatisokonekera kwambiri ndi ifeyo basi ndithu amene tikumakumana ndi mikwingwirima ndi ifeyo basi ena ake tikamakamba kuti Komatu zili kuno, kunotu kuno zimadzaoneka kuti mamvetsetsedwe awo akumakhalabe osiyana achimwene. Ena ake mavuto athu akumawachepetsa, ndi ife ake zinthu zikumakanika kusuntha. Tikamakamba kuti abale, chimangatu chikutivuta, chakwera mtengo kwambiri komanso sichikupezeka m'malo ogulitsira ngati mmene timayembekezera, okhudzidwa ndi nkhani ngati izi tikumakhala tokha amwene, enawo mabwasala, zachimanga samapanga nawoyi, kunyumba kwawo zina zonse amachita kupangiridwa, alibe nthawi yokaima pamzere ndikupanga ndewu, kulimbirana nawo chimanga ndi mavenda. Nthawi zambiri ukamadandaula kuti ii zativutatu kuno, chimanga kulibe! Samamvetsanso kuti kodi obwandasa akutanthauza chiyani kwenikweni. M'nyumba mwawo zakudya zilipo zambiri, nthawi zambirinso samalabada za nsima ndi zinzake. Anaphunzira kwambiri ndipo anaona kuti nsima imabweretsa zinthu zambiri zosokonekera m'thupi mwawo. Ndiye iwo ali ndi tinatina tawo totafunatafuna, nsima imakhala yomaliza kwambiri m'moyo mwawo. Akaifunanso, ufa bwake amakagula bopangapanga kale basi. Nchifukwa yake mukamakamba za chimanga, zimakhala zovuta kuti amvetsetse komanso achitepo kanthu. Pamene kuno kumudzi kwanu ndi ee! tikati tadya ndiye ndi nsima basi ndiye timayiphikatu osati seweroyi mapiri mapiri a nsima kumachita kudalira therere kuti idzigwera bwinobwino kummero mavuto athu tikamadandaula achimwene mabwana sakumamvetsa ndi chifukwa chake akumapanga zosiyana nafe amwene mankhwala analikhuleni mzipatala akapita ulendo wina uliwonse amachita kuuzidwa kuti ayitu mukagule kuno kulibeko akumabwera ulendo wina uliwonse manja ali mkhosi analikhuleni kuganizira kuti ndiye ndigwire mtengo wanji zipatala kungosanduka ngati nyumba ya chionetsero cha kachizidwe ka matenda koma zenizeni zoyenera kuchitika kumeneko osamachitika izi kuwauza mabwana samvetsa ayitu chifukwa iwo akadwala zipatala zimene amapita si zimenezi ali ndi zawo zimene amapitako misonkho yathu ija imene timapereka misozi ikutsikira m'mimba ija, yomweyo ndi yomwe amagwiritsa ntchito kupitira ku zipatala zenizeni zabwino. Tikamadandaula za kusowa kwa mankhwala m'zipatala, samamvetsetsa kuti kodi tikuti chani kwenikweni. Zipatala zimene iwo amapitako, mankhwala amakhala ngambwingambwi. Ndinakambapo ulendo wina wake achimwene kuti chiphompho chimene chilipo pakati pa ife akapanthabuye ndi mabwasala athu kuno ndi chachikulu kwambiri. ndi chifukwa chake zina ndi zina zimene ife tikudutsamo zimakhala zovuta kuti mwina mwake azimvetsetsa achimwene ngakhale izizi za mafuta a gamotozi ife tikamafotokoza kuti komatu nkhani zake ndiye zikuyenda chonchi kenakanso chonchi akumadabwanso kuti kodi zimenezo ndiye zichani obwantasa mafuta a gamoto amene akusowa kwambiri kuno ndi a mtundu umodzi Petulo, ndi amene akusowa, pamene iwo, galimoto zimene amagwiritsa ntchito zimagwiritsa ntchito dizilo yekhayekha. N'chifukwa chake akumadabwanso kuti kodi mwati akusowa? Ali ndi malo awo amene amakamwetserako mafuta. Anyamata awo amene amakhala ali paliponse, kumwetsera galimoto zawo mafuta m'malo mwawo. Zoima pamzere samadziwa ndi komweyi. Mmene anthu akuvutikira kuima pamzere tsiku lonse lathunthu, akumadabwanso anthu akamakamba. pamenepatu ndi pomwe pagona kusiyana kwathu achimwene ndinakuwuzani kale achimwene mmene anthu akhala akugonera m'malo momwetsera mafuta kumasiya ndithu makama awo awofowofo kumakasanduka phoso la udzudzu pa mzera wa mafuta kuti mwina mwake nkuwapezako amwene kufunsa kuti kodi ndiye zinthu zake izi zikukhala bwanji hayi ndithu akuti iyayi obwantasa nkhanitu yavuta kwathu kuno ndi folesiti ndi imene yasowa nanga si mafutawa sitingaguletu ndi chizude chathuchi ndalama yathu yasanduka chizude chenicheni chimene sitingagulire nacho chilichonse achimwene kuchokera kunja kwa dziko lino nthawi inake ndi namagetsi wangayo timadzakambirana timafunsana kuti kodi ndiye kuti palinso phindu lanji lopitirizira kugwiritsa ntchito ndalama imene sungagulire nayo chilichonse ngakhale jigisi amene kuchokera kunja. Bwanji titangoganiza zongoyisiya basi tizigwiritsa ntchito ndalama zinazo osati chizude chathuchi ayi ayi aa sizoona ayi. Ndimanena kuti zikumakhala zinthu zoda mutu m'malo momwetsera mafuta amwene azibambo akuluakulu atachapachapa dzimetemwende dzawo nkuyanika pamenepo kudikirira tsiku lobwera mafuta. Masiku angapo anthu akugona pamalo pomwetsera mafuta kuti mwina mwake ndikupeza mwayi koma zikumakhala zotivutirapo zikumaliranso dzitho pena pake achimwene zikumakhala ngati ujayo wa pa thamanda la betisaida uja uja ankadikirira machiritso ake uja ngelo wa ambuye paja amabwera m'bandakucha uliwonse kudzavundula madzi akatero uyo oyamba kugweramo amalandira machiritso ake paja mkulu ndiye adakhalapo nthawi yayitali akavundulidwa madzi anzanga ndiye kuti adumphiremo ndiye zimakhala zinthu za m'mbuyo mwa alendo ulendo wina uliwonse zimangowaphonya kufikira potopa tsopano. Ndi mmenetu zikumachitikira ndi nkhani za mafuta amwene. Kudikira ndi kudikira. Akabwera ndithu mafutawo ndi a njinga za moto, a ma minibus osalabadanso za anthu ena ayi. Amenewa akumachita kukuwa heheyi! Heheheheyi! Akatero basi podzati kodi zikukhala bwanji umva ayitu basi atha mafuta tidikirenso tsiku lina izi mabwanawo sizikuwakhudza achimwene nchifukwa chake amayenda maulendo opita kunja kutali madolazi ogulira mafutawo atanyamula ali phee akayendayenda amadzangobwereranso kwathu kuno kudzangosintha kaye zovala ulendonso kwina ali phee penanso akatuluka kupita kunja Mabwanawo ndiye amakhala diso lili chakunkuno tsiku ndi tsiku kumafunsa kuti kodi ma dollars lero ayenda bwanji? Agweramo? Aaa yapezeka bwana ndi hundred yokhatu. Ndiye amanena tatumizani ku phone yangayi imeneyo ndikufuna ndimulipire wina wake kuno amanditsuka mkamwa kunja ndili kuno. Ndikudziwa kuti mwina mwake mumtima mwanu Mudzikhala mumadzifunsa kuti inalipo nthawi posachedwapa kudalengezedwa kuti akuluakulu zinthu sizili bwinoyi. Aliyense ofunika amange malamba pamimba. Kumene tikuloweraku zinthu zasokonekera. Sizomangoyenda chisawawa mabwana eti! Komanso inu akuluakulu a m'bomamu misonkhano ina yake ya kunyanja tiyambe kaye tasiya. Ngati nkukwera ndege ndiye kuti tidzikhala kuja ku Chigulugulu kwa anthu wamba kuja. Tithandizane kuteteza chuma chathu. zidangochitika m'masiku ochepa chabe achimwene kenaka ihi chinambalala chinambalala amwene aliyense akupanga zake kwathu kuno timakonda kulankhula kwambiri koma kuti zinthuzo tipange ndiye timasiyira okhawo ovutikawo kuti adzitsatira zimenezo pamenepa ndiye ndi pamene zinthu zimatikanikira amwene zoopsa kwabasi Ase barman, kodi ujeni? Um, tandigaira madzi ase, ndingakomoke. ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande mavuto kunyasalande sungamvetse